bi ye alamisa ye zuluye kalo tile fila san ba fila mugan ale ni wɔɔrɔ malidenw an b'aw fo dan tɛ foli min na ka d' a kan wulikajɔ dɔ sabatira kunnafoni damadɔ min bɛ yen nɔ an bɛna olu ta o sabati ka di aw ma ladira kɔnɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ mali finitigilakaw ye wulikajɔ dɔ sabati kɛrɛnkɛrɛnma min nana kɛ i ka dɔn k'a fɔ gawo marabolo kɔnɔ ani gawo cɛ bɛ t'i jɔ kilomɛtiri kɛmɛ ani kilomɛtiri bi wɔɔrɔ ni duuru bɔɲɔgɔnko i ka dɔn k'a fɔ gosili nana kɛ yɔrɔ min na bawo ka d'a kan banbaganci wale tigilamaw u nana ka na ye o yɔrɔ kofɔlen na an bɛ waati min na fɔ bi o hukumu kelen kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ finitigilakaw ye wulikajɔ kɔni sabati ni maa kofɔlen minnu kɔni nana ka na ye i ka dɔn k'a fɔ ka se ka ɲangini wale ta ka ɲɛsin u ma ni o bɛ tali kɛ bunteni walew kɔnɔna u detɛkitelen kɔfɛ i ka dɔn k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen kɔni buntenna k'u kɛ suw ye o hukumu kelen kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ arme tora a ka wulikajɔ kelen kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ u ye sɛgɛsɛgɛliw sigi sen kan sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ i ka dɔn k'a fɔ u nana ka na bɔ banbaganci jɛkulu maa caman wɛrɛ kan min bɛ taa ka t'i jɔ maaninfin kasabi caman na tuguni minnu ka wulikajɔ kun bɛnnen don kɛrɛnkɛrɛn ma ka se ka na eh, ani kilomɛtiri mugan ani duuru ka se soribugu kɔnɔna na u ni soribugu ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ tali kɛ kilomɛtiri mugan ni duuru bɔɲɔgɔnko la kɛrɛnkɛrɛn ma fɛn bɛ tali kɛ fina marabolo kɔnɔ o hukumu kelen kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ olu fana wulikajɔ min kan ka sabati ka ɲɛsin olu ma n'o ye ɲanginiwale o ɲanginiwale fana tara ka da olu kan ka se k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni si tunu ka bɔ diɲɛ na o hukumu kelen kɔnɔ arme tora a ka wulikajɔ kɔnɔ tuguni i ka dɔn k'a fɔ u nana ka n'u yɛrɛ sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ point wɛrɛ kɔnɔ tuguni min bɛ tali kɛ i ka dɔn u ka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ ko nin maa kofɔlen minnu fana n' olu nana ka na ye tuguni olu nana ka na ye an ka marabolo wɛrɛ kɔnɔ minnu kɛra sababu ye i ka dɔn k'a fɔ u ka operasɔn nana ka na bɔ olu maa kofɔlen fana kan u nana ka na operasɔn fila fana kɛ o zɔni kelen kɔnɔ yen tuguni n'o ye soribugu marabolo kɔnɔna ye o hukumu kɔnɔ sa i ka dɔn k'a fɔ sibiliw maa naani bɔɲɔgɔnko i ka dɔn k'a fɔ olu kɔni bɛɛ lajɛlen tɛgɛ kɛra olu la ka se ka tɔw kɔni ka olu ɲɛnama minɛ bawo ka d'a kan minnu sen bɛ ko in na i ka dɔn k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen kɔni buntenna an bɛ waati min na fɔ bi o hukumu kelen kɔnɔ chef d'état-major de l'armée ko ko a bɛ jamanaden kelenkelen bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ finitigilakaw ye nin baaraba min kɛ i ka dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnma min bɛ tali kɛ kilomɛtiri mugan ani duuru u ni soribugu ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ tali kɛ fina marabolo kɔnɔna ye o ni ka taa se i ka dɔn k'a fɔ kilo kɛmɛ ani kilo bi wɔɔrɔ ani duuru bɔɲɔgɔnko n'o bɛ tali kɛ gawo marabolo kɔnɔ u nana ka ninnu kɔni sɔrɔ yen nɔ ka se k'o detɛkite ka se ka baara jugu kɔni ka o jigin u kan bawo ka d'a kan wulikun kun fɛn b'a to ka se ka armée de ka kɔkɔrɔma tigɛ cogo min na ka ɲɛkɔrɔma tigɛ ka wulikajɔ sabati o hukumu kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ nin baara nana ka na siri o la an bɛ waati min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ o kunnafoni kelen kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ an bɛ taa tabakotokaw fɛ yen nɔ maa naani kɔni tɛgɛ nana ka na taa tabakoto maa minnu fana k'a fɔ ko u kun yira k'a fɔ ko u kun bɛna moto sonyɛ de la an bɛ waati min na fɔ bi o hukumu kelen kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ u nana ka na min bɛ tali kɛ kilomɛtiri tan ani duuru bɔɲɔgɔnko u ni kɛɲɛba ni ɲɔgɔn cɛ tabakoto marabolo in kɔnɔ yen nɔ ninnu nalen k'a fɔ k'u bɛna moto sonyɛ kɔnɔna i ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ sabatira eh, finitigilakaw fɛ n'o o bɛ tali kɛ an ka zandarameri min bɛ yen nɔ ale kɔni jɔ a jɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen na fɛn b'a to ka se ka nin maa kofɔlen kɔni ka se ka olu wuli cogo min na an ka zandarmu ɲɛmaa yɛrɛ n'o o bɛ tali kɛ kɔmandan eh, kɔmandan falayi fode keyita ale nana ka nin wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sabati a n'a ka cɛdenw fɛn b'a to ka se ka nin maa kofɔlen ka tɛgɛ k'u bɛɛ lajɛlen na ka u bila lakana tigilamɔgɔw ka bolo kan u ni sɛgɛsɛgɛli min ka kan ka se ka baaraw kɔni ka o jigin u kan o hukumu kelen kɔnɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ sira kura olu nana ka na daminɛ bamakɔ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnma min bɛ tali kɛ senu kɔnɔna i ka dɔn ka bɛn ni juye kalo juin kalo tile mugan ani wolonwula san ba fila mugan ani wɔɔrɔ bamakɔ kɔnɔna na an nana ka na siraba dɔ kɔnɔ olu daminɛ min bɛ kɛ sababu ye ka se ka aéroport kɛ o dévier cogo min na an bɛ se ka siraw sɔrɔ cogo min ka aéroport kɔni dévier min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ lomap la ale nana ka na ni kunnafoni bɛɛ lajɛlen lase an ma nka a yirana k'a fɔ nafolo kasabi min taara ka taa i jɔ nin sira kofɔlen na a bɛ t'i jɔ sɛfawari miliyari tan ani duuru bɔɲɔgɔnko la i ka dɔn sira in yɛrɛ kasabi bɛ t'i jɔ kilomɛtiri tan ani saba bɔɲɔgɔnko la min baaraw nana ka na sigi sen kan fɛn ma to taa ni ka segin koɲɛ olu bɛ se ka nɔgɔya cogo min na bamakɔ n'a nɔgɔya dugu bɛɛ lajɛlen ma an bɛ waati min na fɔ bi n'an taara sikasokaw fɛ yen nɔ sikaso i ka dɔn k'a fɔ finitigilakaw ye maa dɔ kɔni tɛgɛ ta min bɛ tali kɛ dɔrɔgu ko affaire ale ni ka taa se carburant ko affaire kɔni ma bawo ka da kan ninnu ye maa ye maa minnu fana k'a fɔ ko u tun kɛlen don ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ fɛn ma to ka se ka carburant kɔni ka o sonyɛ cogo min na ni gɛlɛya min bɛ jamanadenw kan i ka dɔn k'a fɔ olu tun ye sababu ye ka se ka essence kɔni ka o sonyɛ cogo min na jɛlen jɛlen na ka se ka o kɔni daga u daga yɔrɔw la fɛn ma to ka se k'o feere mɔgɔw ma degun ani gɛlɛya kɔnɔ nka i ka dɔn k'a fɔ nin ye réseau ba de u bolo maa minnu ka wulikajɔw bɛnnen don fɛn ma to ka se ka nin baara cɛjugu in kɔni kɛ ka ɲɛsin jamana ma fɛn ma to jamana bɛ se ka sigi a sen samara kɔnɔ cogo min na an bɛ waati min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ n'an tora o kunnafoniw kɔnɔ sisan an b'a ladɔnniya k'a fɔ mali finitigilakaw ye wulikajɔba dɔ sabati tuguni wulikajɔ min nana ka na kɛ sababu ye sa i ka dɔn k'a fɔ diɲɛ nana ka n'u lakodɔn k'a fɔ ko mali finitigilakaw yɛrɛ bɛ baara min na bawo ka da kan n'i y'a ta k'a jateminɛ u kalikan nin k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ lakana o ni basigi o bɛ se ka na mali jamana kɔnɔ cogo min na u y'o baaraw sigi sen kan o waati kelen na u wulilen k'u jɔ k'a yira k'a fɔ bagabagaliwale bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka ɲɛsin mali jamana ma o b'a bɛɛ lajɛlen bagabagaliwale ka a bɛɛ lajɛlen dafiɲɛ ka bɔ yen cogo min na o baara fana o b'o la o hukumu kelen kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ ko olu ka haminakun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye mali bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na malidenw bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ cogo min na an k'an kunkɔrɔta diɲɛmaa ɲɛ na k'a yira k'a fɔ ko mali ye jamana ye jamana min k'a fɔ ko an bɛ mun fɔ wa an b'o waleya kelen de kɛ ko jɔda bɛ an na diɲɛ jamana kɔnɔ ka kunnafoniw kun cɛ sa an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ min bɛ tali kɛ gana jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnma u ka faaba kɔnɔ n'o ye akara ye maa tan ani fila bɔɲɔgɔnko i ka dɔn k'a fɔ olu kɔni tununa an bɛ waati min n'a fɔ bi sanjiba min kɔni y'a yɛrɛ sɔrɔ u ka marabolo kɔnɔna na an bɛ don min n'a fɔ bi o kɛra sababu ye sa i ka dɔn k'a fɔ an ka dafɛ jamana bɛɛ lajɛlen kɔni kɛlen ka fɛɛrɛw tigɛ fɛn ma to ka se ka sanji ko kɔni ka o bisimila bawo ka da kan n'i y'a ta k'a jateminɛ kɔdiwari kɔnɔna na tile fila tɛmɛnen kɔfɛ maa bi duuru ani maa kɔnɔntɔn bɔɲɔgɔnko o sara ni maliden maa tan ani wɔɔrɔ yɛrɛ su yera o la an bɛ waati min na fɔ bi o hukumu kɔnɔ a ɲininen bɛɛ fɛ an ka se ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen tigɛ fɛn ma to ka se ka lakanaw ka olu baaraw sabati cogo min na an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ nin bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni na an minnu sɔrɔ k'o di aw ma ladiriya kɔnɔ ni ala ma baasi wɛrɛ kɛ ne n'aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni kɛnɛ nata wɛrɛ la kunnafoni kura minnu bɛ yen n'ala sɔnna an bɛna olu ta k'o di aw ma ladiriya kɔnɔ an b'a fɔ aw ye k'aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn